hello hello uh, welcome to my youtube channel uh, n'ụbọchị nke taa asị m ka m bịa ka m kọwatara unu uh, based on my own experience, you know, I would only actually lose weight without having to change too much of their diet with regards to uh, any gari, fufu, na ndị otu ya ịghọtago you know mostly our local African dishes and uh, nri ndị ọzọkwa dị iche iche ịghọtago ya ọ ya ka m sị ka m kọwatara mana most of the thing m ga-ekwu today or ihe niile m na-ekwu taa bụ just you know based on my own research my personal experiences and experience ndị ọzọkwa m na-guide kwa you know the few people wey I don guide on this journey so uh, mana ihe ọbụla ị ga-anụkwa from me ọ ga-adịkwa mma ka ị consult kwa your doctor enweghị anything m na-ekwu purely entertainment and for you know ihe mmụta enweghị any medical advice m na-enye so ị nụcha from me you do your own research ihe ọbụla mụwa na-ekwu ana m asị gị eme m any clinical research or anything so aga m asị gị na ọ ya bụ the final say ịghọtara so ọ ga-adị mma ka gị nwa jisikwa ike mekwa your own research consult kwa your doctor ịghọtago so when, when it comes to weight loss uh, ama m na enwere one popular belief which is all about uh,

ịghọtara and then 100, uh, 100 calories from olive oil for example which is you know fat so the effect of these you know two foods n'ahụ anyị a ga-abụ the same thing ịghọtago so ka ihe m na-achọ ikwu na ihe m na-achọ ikwu na calorie is not calorie nri niile abụghị ofu ịghọtara so a sị ugbu a na-anọ na ewere otu isi buru oil niile nọ n'ụwa ṅụọ so the the impact the impact a ga-abụ the same thing with ebe ị gara aga gaa were nri dịka uh, donut pizza bread na ndị otu ya na-ata ịghọtago so ihe m na-achọkwanụ ikwu bụ na the focus ma ị chọọ ị lose weight ekwesịghị ịbụ on calories or i reduce nri ị na-eri or ị na-eri nri obere ịghọtago ọ bụ ya bụ the focus e nwere ihe merenụ mgbe mụ nwa gainere weight e nwere ihe merenụ m ji gainye weight which is mostly the same you know, for most people ihe a wee

na ịghọtago leptin so now like i said m mecha ihe a i lecha video a ị ga-ejisi ike mee your own research further so now mgbe ọbụla i riri nri your insulin level na-spike

let's say na lock again somewhere inside the house without food or anything in a game under five days a year ago your body will be feeding on something your ahụ gị ga na-efidi on those fat ị stored away for for years or days or weeks ịghọtago ọhịa your body ga na-efidi on so mana imagine na gị nwa jizi aka gị strategically tizie um, na-eme those practices ga-ehelp your body ka o nwee ike na-atapụ into that fat storage ị na-store ya na over time so na mgbe ị na-eri nri okay from the aspect of uh, calorie deficit ihe calorie in calorie out uh, na so mgbe ị na-eri nri ozugbo ahụ let's say na na na na na i wetere nri bụ na na ihe na-akakuleti ka i rie nri bụ mm, a total of 2000 calories in one day right but then nri a na gị spread ya every hour throughout the day

busy that hormone ị keep ya busy throughout the day which means ọ ga na-astọị energy na-astọị but mezie imagine na i were nri niile ahụ the best practice bụ na i were nri niile ahụ rie ya all at once or na i kere ya into two rie ya once I mean rie ya two times ịghọtago so mgbe ahụ i riri mgbe ahụ i riri ah, mgbe ahụ i riri ya once ahụ your body your insulin level after a few hours ịghọtago ọ ga-agbada and na mgbe ahụ ọ gbadara wụ mgbe ị na-enye ya the time ibido bọnụwa fat ịghọtara so the focus here is how do you get your insulin level low so ya na- ị na- ị na-ekwu okwu uh, when, when you think weight loss you think how do you keep your insulin level low kee ihe ndị ị ga-eme to keep your insulin level low ka o- ka your body nwee ike tapụwa into those fat a stọịrị away because the moment i riri nri your body now na-efokọs na nri ahụ i riri ịyọtago ọ ya bụ your source of energy ịyọtara ya hapụ all those ones ọ stọịrị away so mana imagine ị na-eri nri ahụ all the time every day especially ugbu a na we ị ma otu anyị si eri nri nowadays i richa gị na snack kwa throughout the day keezi mgbe ahụ gị ga-enwe the chance iji bọnụ ihe ndị ahụ stored away so ọ ya ọ ya ka o ji bụrụ na intermittent fasting dị dị very important no matter the type of nri ị na-eri so now this brings me to you know a few things i needịrị ime ma ọ bụrụ na ihe ị chọrọ iluzu weight but i change your diet ị bịa mewe keto diet or low carb you know, diet or li- mụwa na-akpọ ya lifestyle mụwa ihe m na-eso the keto lifestyle which is mostly low carb you know, low carb foods I eat m na-eri ihe niile m na-eri and I don't skip carbs na-anọ na nri m steady but ihe mụnwa chenjiziri bụ the source of carbohydrate ịghọtago ana m aga tawa bread tawa donut na pizza no i don't do that so ihe mụnwa na all uh, vegetables ebe a ka m si eweta my my my carbohydrate ịghọtago you know, mostly cauliflower you know, broccoli so ebe a ka m si eweta my carbohydrate so the thing wụ ị mụta these basics now then you know how to tweak them so now ị chọrọ ị na-eri garị gị yam na ndị otu ya so ihe ị ga-eme bụ at least ị ga-edishi ike cut out number one all processed foods cut ha out totally hafụ processed foods nke a mere include ma milk o ma milo na ndị otu ya all those cereals cornflakes hapụ ihe ndị ahụ you know ya bụgo nnọọ ya wụ the sacrifice ị ga-eme and then focus on garị gị ịghọtago and then these are organic foods ịghọtago mbụ garị ya na ofe anyị anyị na-esi ịghọtara ihe ndị ahụ ọ wụ organic foods but ihe na-emebi ya most of the time wụ ihe ndị anyị na-eji esi ya na otu anyị ji esi ya ịghọtara so ihe dịka eh, eh, eh, eh, eh, ah, anyị na fry ya anụ fry ya azụ with all those you know, healthy vegetable oil so a na-amarketi ihe ndị ahụ as healthy oil but ị needikwara ime nke ahụ avoid

irie ya isie ihe a that number one imete ya ọfụma by iri organic carbohydrate ahụ ịghọtago then gị ejishikwanụ ike mezie the fasting so mgbe anyị riri nke anyị riri n'ụtụtụ then erila no snacking asnackna in between meals ịghọtago asnackna i rie nke ụtụtụ ahụ ma ọ na ị wụ onye na-eri nri ụtụtụ then mgbe ọzọ ị ga-erizi ga-awụzi in the afternoon

so ọ ka mma na ịhafụrụ ya you know hafụ ya totally gaa chọọ ebe ọzọ ị ga-esi nweta all those other nutrients nọ na fruit ịghọtara of which you can still get them from anywhere if at all na e nwere ihe nọ there that you can get from all those other organic foods ị na-eri ịghọtara I'm just na-ekwukwa so yeah organic food intermittent fasting hafụ processed food

Carbohydrates na arụ anyị abụrọ the same thing with ebe ị gara na-ata pizza na ndị otu ya na-ata donut burger akara eghere eghe with oil na all those things ọ bụrọ the same thing so ihe ndị ahụ ihe ị needịrị ma avoid yes o nwere ike ihe eji mee akara bụ dị bụ organic but then otu esi prepare ya ya eme na ya dị unhealthy like ị nwere ike rie potato na lose weight ịghọtago but potato eshiri eshi na nke e fry with air fryer but the moment i buru fry ya with oil tiwe all these other spices enwe weight ị na-aga ịlose ịghọtago so now na asị riwe this so ihe ndị a ihe ị needịrị put into consideration ishi this organic carbohydrates proteins na ndị otu ya ishi ha in a very like healthy way so yeah uh, i mee ha na ịghọta ị ga-ahụ the result so the result nwere ike ọ ga-adị maybe depending on your body system and how far you know and how far ị na-aghasala the thing with ị na-eri nri steady on around the clock ịghọtara ehe okay ihe ndị a ga-esocha ihe ga-eme uh, affect the result ị ga-ahụ so uh, weight loss wụkwan about when you eat and what you eat so in terms of what you eat now ihe eji a suggest kwanụ ka a na-eri ka eh, eh, eh, me preferably ọ ga-aka mma na ị na-eri low carb and high protein and high fat or moderate protein and high fat but awụghị onye ọbụla na-emeli ya ịghọtago because so many people adịgo used to those our traditional foods ịghọtago so the best thing to do bụ na give focus is a, on the aspect of when you eat you know which is

bụ ihe na-enye your chance your body the chance iji recover from a lot of things iji change and heal a lot of things na your body ịghọtara so ị chọ ịlose weight na-eri carbohydrate na ndị otu ya you need to be fasting on top of na ị na-eme that fasting nri ị ga na-eri bụ only organic carbohydrates, protein, you know, and fat. Hapụ processed food at least. Hapụ ihe ndị ahụ aka. But then ị wụrụkwanụ onye dị pre-diabetic already or nwewara diabetes. E need ịgwa gị that na ị need cut down you know, sugar intake gị totally i nwere ike bring ya down to zero ma carbohydrate gweta ya low. You need ịgwa gị agwa. But ị wụrụ onye feelị na ị ka dị totally healthy. So the key wụkwanụ

ọfụ bịanụ bịa gain weight you no go fit ọ ga-ara ahụ gị nwe gị ọ ga-ara ahụ gain weight is from there you know for example mụnwa now ana m eme exercise for abs and ana m eme ya so because since mgbe m bere on my own weight loss journey you know my six packs abịa dị my abs abịa dị you know visible so since then m asị okay na m ga amụkwanụ otu m ga-eji you know uh, keep my my abs visible with nutrition you know so and that's what I've been doing so now m otu nni ndị m nwere ike iri this week nke m ga-eji mana the effect you know, ọ ga-enwe on the visibility of my abs ọ ya wụ ihe m mega just to get used to it achọọ m achọọ m because m mee exercise now as in for abs exercise ọ ga-eme m aga m ama you know the actual effect you know nni nni nke na-enwe the effect ọ na-enwe because mụnwa ka nọkwa a- a- a- m ka na-amụkwa a lot of things you know so far ịghọtara so and i can tell you that e maintainere m the e maintainere m my abs just through nutrition no no abs exercises ana m eme ya ịghọtago emetụbolo m ya before ịghọtara as in oge m budoro gym ọfụ m metụrụ ya but m abịa kwụsị so that m ga-amụtakwanụ otu m ga-esi maintainuo ya because ọ bụghị ọ bụghị exercise mere o ji pụta in the first place ịghọtago so m sị no ka m focus on ịmaster otu m ga-esi were my nutrition maintainuo abs a ya adịwa more visible or dị at this point ọ dị maintainuo ya and it's all about nutrition nutrition dị powerful enweghị ihe all those uh, weight loss supplement mgbe ọ ga-abịa buru nni nọ n'afọ disappear ya no weight loss supplement a na-eme ihe ihe ndị ahụ so any weight loss supplement ị na-egokwa weight loss supplement a ga-asị na ọ ya ga-ehelpụ gị to fix all those hormonal issues which means ọ bụrụ na ọ na ị wụ onye agụụ na-agụ too much yes na enwere nke ị ṅụrụ ga-ehelpụ fixie that hormone gị ma agụụ a na-agụzikwa gị ga-ahụ na every that means ị gazikwa na-eri nni

ihe ndị a m gwara gị now the main thing ị ga-eme and ọ ga-work gị it might take longer depending on your body system but ọ ga-work ọ ka mma ebe ọ wụ na enwe ihe ị na-eme at all you know alternate day fasting na-ara ahụ ọ nacha ara ahụ ọ bụrụ na ị na-eri low carb ọ gaghị ara ahụ your body echenji ịghọtago because ị na-eri low carb high fat and, and protein the hunger will disappear very easily agụụ agazikwa na-agụ gị but ị ka na-erikwa normal you know carbohydrate ndị a yes the agụụ nwere ike na-agụkwa gị o but eventually you get used to it especially ma ọ bụrụ na ị cut off all those uh, processed foods it will disappear eventually you get used to to ime the fasting that's the only way you don't need to count calories you need to reduce the portion of nri na-eri you need those things ịghọtago because mgbe ị na-eme fasting your growth hormones and other hormones na-abịa dị high which means your body can decide ịbọn any amount of because mgbe ahụ iriri nri afọ eju gị and then gị bịa mee long hour fasting mgbe your body dịrị through with nri ahụ i riri ya tapụazie from that fat nọ gị n'ahụ kemgbe and then it can decide to burn any amount of calories you need because so many hormones dị high you know your growth hormones na-adị high when you're fasting which is why

ị nidiziri ka i reduzukwa ya the more so how long ka ị ga-ereduce we ya ruo whereas you could just focus on ifix the hormones by ị na-eme fasting and then the body will take care of the rest that's all so mgbe mgbe ahụ mgbe ahụ ihe your body ma na nri ga-abata adequate amount of food ga-abata

Ịghọtara. And keekwanụ ihe o ji eme ihe let's say na i reduce that uh, calorie intake and then gị nakwa eri nri throughout steady steady but ihe nyere gị confidence iji na-eri nri ahụ wụ na ị na-eri uh, nri dị ntakịrị ịghọtago throughout the day ị kipụrụ your insulin level high

ọ ga-ereduzi ya so I may not be able to explain it well awụghị m doctor but ihe ndị ihe ndị m na-ekwu na ọ wụ inye gị an idea on how this thing works from my own understanding ihe m na-eme ya aworkọrọ m na a few people ịghọtago m- m- m- na-akọwatakwara ha emekwa ya aworkọrọ ha ịghọtara so ọ ka m ji sị fasting wụ the key fasting ọ ya wụ the key

ịghọtago you know thank you for watching uh, this video Onye nwe anyị gbaa gị ume thank you